nesi winawake wa ku australia dzina lake bronnie ware analemba buku lotchedwa kuti the top 5 regrets of the dying iye ankagwira ntchito ku palliative care kumene kumakhala anthu oti amwalira basi nde nesiyu amapeza anthu oti asala ndi 12 weeks kuti azipita amawafunsa kuti kodi inuyo mmoyo mwanu chimene mumapanga regret chimene chimakuwawani chimene chim- chimene mumafuna mutapanga koma simunapange ndi chani nde anapanga summarize zinthu 5 number 1 anthu amanena kuti kachizungu pang'ono eh? I wish I had the courage to live the life true to myself, not the life others expected of me. Akuti chinthu choyamba chimene anthu amadandaula kuti ineyo ndakhala moyo wanga wonsewu kufuna kusangalatsa anthu ena i wish ndikanakhala moyo wozisangalatsa ndekha kusangalatsa apongozi kusangalatsa aneba kusangalatsa abusa kusangalatsa aphunzitsi kusangalatsa aminista kusangalatsa awa kusangalatsa basi umapezeka kuti munthu akumangidwa kuyenda munsewu kuvala malaya kupanga zoti ena akuona Number two, I wish I hadn't worked so hard. Magaye, tili ndi zaka 100 zokhala. Zaka 30 timakhala tikuphunzira. Zaka 30 timakhala tikugwira ntchito. Zinazo retirement. umagwira ntchito molimbika wapanga retire munthu you have kissed ass all your life ndikupezeka kuti umwalirabe osamayiwala kukhala moyo uwu moyo umabwera ndi kuvaya fast fast ndiye usamakakamira kali ya chani munthu dile kuvepe kufuna kuzisangalasa kaya kufuna kupanga achieve eh? ati go getter you will die you will die soon and you will regret this take time to work hard komanso muziwe zoti we are passing through this life okay Number three, akuti I wish I had the courage to express my feelings. Iyi ndiyofunikira kwambiri. Driver akuthamangisa galimoto eh? kaya chifukwa choti ndi nzanu kaya chifukwa choti ndi abwana mukukanika kuyankhula hmm? zinthu zakubhowani mukukanika kuyankhula ati kaya ndi mukukanika kuti mukayankhula akuonani ngati kuti inuyo ndi mcp or dpp or ndiwe mtumbuka or no amwene speak up speak up chifukwa choti mukapanda kuyankhula muzapanga regret pali zinthu zambiri pali anthu ambiri oti mumayenera kupita ku deni kwawo kukagogoda pa mpanda ndikuwawuza chilungamo kuti amwene inuyo kundikhomerera amwene inuyo mumadana nane amwene inuyo ndimadana nanu simple kumubloka munthu olo kumuuza munthu kuti iweyo say you're dead to me chifukwa cha zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti osamaopa iyayi number four i wish i had stayed in touch with my friends hmm? anthu amene amandiziwa ineyo philosophy imene ndimakhulupirira ineyo eh? ndimanena kuti moyo uwu hold on to your friends family hmm? because the rest is fake the only real things that you have ndi family ndi friends ndi anthu ambiri ikafika nthawi imene ijayi munthu wathamangathamanga chani umapanga regret kuti ase ineyo hmm? amayi anga hmm? amayi anga mmene ankapita mmene ankamwalira ine ndinali kulibe ndinali ndili kwina kwake kuthamangitsa zi- mahule eh, kuthamangitsa zinthu zopanda pake eh, kukatenga galimoto kaya kuti kusiya amayi akudwala kaya iyayi osamayiwala friends and family take your time i say out of your schedule kunena kuti family remains family because kun- kwinako muzapanga regret oops okay number five I wish that I had let myself be happier then amanena kuti nda- ndima- ndimawerenga zi research ina yake dzulo eh, kunena kuti mmene amadutsa magazi mwa munthu eh, kungokwiya pang'ono munthu umasintha kayendedwe ka magazi chifukwa chake anyamata amuna eh, z- ndi- ndi posa- posavuta kuti munthu ufe ndi heart attack or stress or stroke chifukwa choti ubongo wathu ndi magazi zimagwirizana kwambiri ne magayi be happy eh? identify what makes you happy pitani kumene koko mukapange zimenezi kaya ndi hiking kaya ndi mpira kaya ndi chani osamazikhomerera iyayi nde kuli you can see kuti anthu ena ake they, they are shrouded in this aura kuti ine ndioneke mature ndioneke dolo ndioneke achiever mm? ndipeze ndalama zambiri umathamanga amwene ndikupezeka kuti komaliza kuli chani kuli maliro basi nchifukwa chake anthu ngati achina Gautama Buddha Buddha uja anasiya family yachuma ndikupanga realize kuti magayi eh? chinthu chimene chikupha chikuwononga anthu kwambiri ndikukanika kuvomereza kuti zapaziko ndi zosala zapaziko ndi nthawi yochepa number one kwa asikana eh? beauty amaona ngati kuti asikana aja kuti akafika peak 26 years ija amaona ngati kuti angapange maintain zimene zijazo mpaka dakakale nde kumakhala usiku ma mask ma facials ma chani ayi amwene its all temporary nde kuli ma botox kumapezeka kuti munthu ukumva ululu eh, chifukwa choti kukongola kukutha amuna ukamakula paja umabwera imvi anthu amayezesa amwene ma easy black chani chani ndi amuna makamaka thupi eh? ukafika zaka 35 hmm? akuti testosterone wako amayamba kusika eh? ndikuti ukamazafika 50 years eh? shaft imakhala ena makamaka anthu okumwa mowa chani chani shaft imakhala yasiya kugwira ntchito ikamasiya kugwira ntchito shaft amuna amwene amapenga because they, they, they wish they had chinyamata for or forever sizimatheka ndi anthu amamva kuwawa Hmm? ndi maphilosophers amene timawerenga ifeyo achina buddha olo yesu amanena kuti iya vomerezani Eh? the only thing that is constant is change munthu umabadwa umakula umakalamba umamwalira these are certain munthu umakhala wokongola umakhala umazakhala wanyasa eh? kulibe zoti munthu ungapange hold on to zinthu za padziko panopa chuma chimabwera chuma chimazatani chimazauluka mm? ndiye let go of some things ndiye ineyo mm, ndikupanga recommend kuti anthu ambiri akaonere uh, ma TEDx talks a nzimayi eh, mukamve zoti kodi anthu akamamwalira chimene amadandaula kwambiri ndi chani anthu akakhala ndi 12 weeks chimene amadandaula nacho kwambiri ndi chani ndi zomwe ziti ah, amayi anga ndi- ndimayenera kumaya ana anga sindinakhale nawo nthawi yayitali anzanga sinakhale nawo nthawi yatali ndinali busy kuthamangisa chuma koma zosapindula hmm? zinthu zinazake zazii zimene anthu amakhala akutani akulimbana nazo hmm? so go and read ndiyika d- description zina lake la munthu pansipa Bronnie Ware and then title ya book yake then you mupite mukawerenge or mukawerenge kaya summary kaya manje manje kuli ma AI mukaona kunena kuti pa dziko panopa hmm, ah, ndikhale ndi nyumba ineyo kuchani ku ku ku kuchani ku bypass by the way ineyo ku bypass, ku bypass. mmene inayambira sitinaduseko sitinapiteko ku airwing plot katoto 2 hmm? basi anthu amakhala ku- ku chapima heights muvaya kumene kukochana dzodzi munthu be happy kuvaya kumuzi kuja bobo hmm? and and make make peace with the, with the, with the locals life iyi could be simpler anthu ambiri tili caught up ndi western chani western conceptions of uh, life capitalism munthu ukhale ndi ndalama uzikundikire private property Mm. ukamamwalira paja kuti ka generation wealth wasiyire ana ako ana ako azakhale kaye iyayi mm? anthu amene amamuziwa arthur schopenhauer philosopher amene wa ku germany ananena kuti amuna ifeyo ndi akazi we are trapped anthufe zija timati romance zija timati chikondi its just our dna ikutipanga trap kuti tizibereka ana to continue bloodline ya anthu mwana akubadwa wonyasa ana akubadwa wopanda phindu ana akuwononga chilengedwe Mm, even nyama zonse zimabereka ana onyasa ndikupanga summarize ndani arthur schopenhauer apapo zimaberekabe chifukwa choti zimaona ngati kuti thats love Hmm? ai you are just being wired you are wired kuti you should continue bloodline yachani your species koma mulibe phindu mwina iweyo you should not give a fuck about ana ako amene azaberekedwa zaka zaka 70 zi- wa- mtundu wako mbadwe ati mbadwe wa abrahamu ndi abrahamu iye mwini wake anapindula chani ali m'manda panopa Ah, ah, iweyo generation wealth generation fuck generation wealth what about iweyo wealth yako panopa what about iweyo happiness yako panopa ananga hmm, anthu ambiri amanena kuti mtown uli ndi plot uli ndi nyumba nanga iweyo mukazamwalira uh, anthu azati mwasiyira chani ineyo mmalo moti mundinjoye panopa mukudikira ndizamwalire eh, ati legacy yani mudikire ndizamwalire kaye kuti muzapange chani ati kaya izo anasiya deni Mm. ineyo ndi munthu woti eh, go- ndi- ndimapereka example iyi every fucking time kuti agogo aineyo anasiya mansion osati masewe anamwalira i think 1990 ndili youth man wops anathamanga anavaya ku- ku zambia cha agogo aine ya kumastenet tingoti gogo se inali madolo inake akuchimuna anavaya ku tanzania anavaya ku zimbabwe mm. kamenya zinthu kumene kuvaya john chanja akuchikazi kuvaya ku ku- ku zambia chanja anamenya chi mansion kumuzi mansion yoti zimene mmaziona mmafote filimu nde tapita kumene kuti mafana eh kuno ndi wanyata chacha koma chifukwa choti timakhala matauni anthu onse adzukulu onse ali kutauni amba kumuzi kuja nyumba ija ikumangopanga chani degenerate kaya mafruits anazala kumene kunali matanjarini chani onse aja kum- kufa kufa kwangosala mango chifukwa choti they are forever zikupindulirani chani eh, ndiyeti agogo mmene amamanga chideni chija amaganiza kuti chani mafana anga ndikuti ndikuwayikira chani madziko awawa chani chani hmm? akuchimuna aso ndekuti kukukulu kumuzi deni chani hmm? basi zimafunika munthu usangalale munthu ukhale bwino live well with people ukhale bwino ndi family yako be happy now anyway eh, ndi- ndi- yandipasa warning apa kuti ndi- ndi- ndi- ndi- ndilibe storage cheers